arales igbo girl arales girl bụrụ ha na ụmụ nwaanyị ụmụ ara ụmụ nwaanyị gbagha asịbi lekwa ara ụmụ nwaanyị gbagha asịbi gara aga bụrụ gbegbeba

ekliniela m ya esi bịaba ebe a mbụ mba emebeghị interview nga mbụ Mba. Dewe fon a n'ala ka i bili ọtọ gị lara m azụ.
Okay. Ị na-alalị azụ. ị na-alalị azụ chineke agba gị ọkụ go back turn lewe anya na front face in front face esh face in front ebe a Okay. ele nga ị gara chọta tampolin nke eji akwa akwa saa ele na nke onye nyere na sịrị gị tampolin ka eji akwa akwa
mba ọ bụrọ tapolin ọ ọ nwere ọ material ọ na-aga ọ na-enwe m gote ya gị na-awụ tampolin ele ebe ị gara weta akwa ochie eji akwa akwa

turn azụ gị ga were akụkụ ukwu gị bịa nga be eze m turn azụ gị chineke agba gị ọkụ gaa front ị ga turn azụ gị turn azụ gị this girl turn your back bịa were fon Otele wages of sin. Otele wages of sin. Ya wụ ọnwụ. Ọnwụ otele. Ị dị afọ ole?
Adị m 25 years. Kaa ihe mere i ji chọrọ ịga ije di ugbu a i ji pụtawa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ije di ugbu a. Saa? Kaa ihe mere na i ji kwado sị na ị chọrọ ịlụ di ugbu a
okay ọ maka na agụchago m akwụkwọ asavuchago m enwere m ihe m na-eme ebe m nọ now bụ shop m so m sịzia okay ka m nụzia di na taim elugo Ị wụ onye ebee abụ m onye anambra steeti ebee na Anambra
Njikọka.
Ebee na Njikọka.
Nimo.
Ya wepụ ihe ahụ i tinyere n'anya ka m hụ ọfụma ka m mara otu ị dị.
Nimo.
Wepụ shine i tinyere n'anya. Enweghị ọzọ m tinye n'anya ma enweghị ọzọ m tinye n'anya. Eyelashes i ti n'anya, gị sị m na enweghị ihe i ti n'anya.

I ji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Mmiri ara ọ na-agba gị n'ara?
Mba, ọ dịghị agba. Ị ma ihe m ji ajụ gị mmiri ara ọ na-agba gị n'ara? Kwa ị ma na e nwere ụmụ nwaanyị ọ wụ ị ṅụọ ha ara ha amụbeghị nwa. a ṅụọ ha ara mmiri ara agbawa ha n'ara ị ma na that na-eme some women eluzuola di some of those things na-akọ ihe na-akpata ya wụ hormonal imbalance ma ọ kwanụ iwepụ nwa nwaanyị chọrọ iwepụ nwa hmm? ma ọ kwanụ infection na ya wụ na nwoke na-aṅụ gị ara ọfụma ọ ya mere otu ị na-eto dịka nwa agbọghọbịa gbalịa nwoke ṅụọ gị ara ihe ọ bụla ọ ṅụpụtara ya agwa gị some of those things na-eme ụmụ nwaanyị anaghị ahụ di lụrụ ị na-anụ ihe m na-agwa gị ehe maka ihe listen ị ma m na-ajụ unu ihe ndị a ya dị ka m na-eme unu ihe a ya m na-ajụ gị na-awụ kpokom ị ma most of you na feel ịrụ otu wụ ara gị some people nwere problem mere ha na-enye nwoke ọtụ ha nwoke ahụ chọpụta that thing ọ ma na nwoke ahụ agaghị alụ ya ọ ga-agba ọsọ so ya ọ dị makwa na mmiri ara gbagha gị n'ara gbuwara ya ahịa na ka ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara Ọ Unizik, Nnamdi Azikiwe University. Gịnị ka ị gụrụ na Unizik?
Pure and Industrial Chemistry.
What is chemistry?
It's the study of atoms and natures.
Is it?
Study of atoms, nature in general.

Pronoun. Hmm. Um, I know noun. Noun is the name of person, animal, place or thing. Then pronoun is a, a word used in place of a noun.
Ị gbaala ara mbụ? No sir, mba. Olee ihe tọgakwanụ gị ọchị? Ị gbaala ara mbụ gị takoshi eze. ị gbara ara mbụ gị gosiwe gị gosiwe the atom of ara nọ in you mba agbabe m ara mbụ
Elee ihe wụ ịchị ọchị gị n'ihe m jụga gị here now ewena iwe sir ọ bụ ị chọọ ibehave onwe gị here achọrọ m
nne gị na nna gị ọ dị ndụ

mba onwebe enwere mbe saịdị nọ n'ụlọ nne gị na nna gị no sir ị nọrọ n'ụlọ taa gị na-akpa nkata okay ike na-akọ gị ya na-akọ gị na-akọ gị gị na-akọ ya
Mba, ọ dị akọ m. atagide gị tagide gị mbụ gị mụziri it Mba, a- emebe m ya before, atabe m, onwebe onye ta m before.

Ee, onwebe onye ta m before. My sister, elekwanụ ihe i ji atụrụ m ashị like this. Anarọ m atụ asị, onweberọ onye ta m before. Ị wụ onye ebe? Onye Anambra State. Ebe na Anambra?
Njikọka, Nimo. Onye Nimo. Ebe na Nimo? Ajanze village Etiti Nimo.
Nne m ike gị a enwebu onye metụrụla ya aka.
Mba. Ma ara gị.
Hey, my sister, atụkwarala m asị. Mba, anarọ m atụ asị. Mgbale, enwere one guy na-amaghị nwoke, na-amaghị nwaanyị. Ọ maghị nwaanyị. anọ n'obodo oyibo Hmm? Godwin that guy ahụ that guy ahụ agwala m this thing ọ ma nwaanyị anọ n'obodo oyibo and ị ga-ama like ka ị chọ ịlụ di ga-alụkwa onye na-amaghị nwaanyị Hmm? but enwe good man nọ here matara naanị one man one woman ị ghọtara ọ ga-akakwa mma Hmm? Chai. ị sị ị maghị nwoke etinye akwa n'ike gị na ọ ga-agafe mba wụ eziokwu eziokwu mma gị na mpa gị ọ dị aware ee mummy m ma ọ maka na daddy m na-adị eji eji eji nke my mom ekwu okwu so achọrọ m ka my husband na-ekwukwe like that okay mpa gị na-eji nke your mom ekwu okwu okay family unu family ndị a na-ana ata ata alụọ ha
mba ọ bụrọ na ọ family anyị niile but ọ na-adị ekwu ya na na ọ nụ my mom ọ nụ ya as a virgin so I want my husband to say the same thing about me. Ị ga-asị the word ọ lụrụ mma gị as nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke leave that English kwugharịa ya ọzọ. ọ nụ ọ nụ my mother as nwa agbọghọbịa na-amarọ nwoke Chai.
Nne m take five na were five. Were five good girl. That is it. thank you chịma ọchị. Anyị dị free na-achị ọchị na nna. Chịma ọchị nụ. Ọ bụrụ ndị ka ike ha dị otu ahụ. Ha bịa nga ha ga-achị ọchị. Laugh o laugh it out. Sị gị laugh.

gbara na nwanyị elee ụdị nwoke ị chọrọ
nwoke maara ihe ọ chọ nwoke nara na- nara eji nwaanyị egwuri egwu nwoke nwee something ọ na-eme for himself o needirọ inwebe too much money just ya nwee ihe ọ na-emetụ aka like ya nwee ihe ọ na-alụ mụnwa enwere m ihe m na-alụ too so nwoke nwee ihe ọ na-alụ dịkwa emotionally intelligent
ok e nwere nke a na-akpọ emotional intelligent yes like onye dị emotionally intelligent like onye ọ bụrọ ihe niile ka a ga-akọwali ya nwoke ya dị iwe na-ewe lee anya nke a wụ my first time ịnụ this English elee nke wụ emotionally intelligent biko kọwaa ya n'Igbo
okay like nwoke nwoke bụ like ị na-ewe iwe notice ehee na ị na-ewekwa iwe ọ jụọ gị nne kee nke a o nwere ka iru gị dị taa kee kee ihe meenụ iwe a na-ewe gị o nwe ihe o mee na-ewe gị iwe ọ bụrụ onye nke ya bụ maybe ọ bụ na iwe na-ewe gị ị sị okay na ya gwara ya okwu ka ọ jụọ gị ihe na-eme gị ọ gbachikwuo gị nkịtị o mee ka gị na ya were maka ya sebe okwu
kee obodo i si nwa ọchị m
anọ m Anambra State kee ihe ị ma unu na-asọ asọ na be nna gị ihe ị ma ị na-asọ asọ na be nna gị tupu e, e, e, etu ị na-achọ ịga ije di na kee ihe bụ nsọ nọ na ezi nne gị na nna gị ha ị ma ọ ga-awụ nwoke ndị nwere ụdị nsọ ahụ bịa ị gaghị alụ ka ihe mawa arụ arụ obodo unu arụ be nna gị ha ihe unu na-ana achọ na mba ọzọ ọ ihe unu na-ana achọ ka onye ọzọ buru batara unu
enwekwa ihe ọbụla m- enwere but at least ama m na ngwa were Muslim, fo- ọkwa na-emebi mpaghara onye bụ muslim Sa? Pagade ndụ. Pagade ndụ. ngwa were fon were ofu fonu fonu ọzọ ị nwere bịa kpọọ nna gị na fonu sị ya na ị nọ na ebe a na-eme gị interview maka ọlụlụ di sị ya na enwere gị tinye na spika na enwere ihe wụ nsọ ala be nna gị ha otu ị na-achọ ịlụ di na ihe ndị ị ga-ajụgasị ihe ndị ị ga-echeeki tupu ị chọọ ịlụ di kpọọ ya now do that call now okay ya wụ ihe some of you people ụmụ nwaanyị kwesịrị na-eme ugbu a ya na nna gị dị ndụ nne gị adịrị ndụ ihe ndị a ihe unu kwesịrị na-amacha tupu gị gbakwuru nwoke ọbụla ya aṅụma gị ara before gị gaba itie because some of these men nwetara some bad things nọ na their family ị na-enidi iburu as a woman gaga ije di ngwa mee call ahụ
Okay. Sim, what? ọ na-anya moto ok ngwa kpọọ kpọọ mma gị Okay.

sị mpa gị ị chọrọ ịlụ di na enwere ihe ndị ị ga-echeekigasị n'ebe ị na-achọ ịga ije di ma ọ n'ebe ihe a wụ ihe ị nidiri ịma dịka nwaada Igbo oh. na enwere ihe wụ ihe obodo unu na-asọ asọ enwere ihe ndị ị ga-echeekigasị na nke nwoke ahụ ị na-aga ịlụ di gị ịmara ntọala ha ọ bara uru maka echi ee ị pụta ebe a sị anyị na enweghị ị pụta n'ihu a kwuo sị enweghị ihe a na-echeeki is a pure lie agbụrụ unu ọ na-alụ ndị famili ha wụ ndị oshi
mba o so na arụ o so na ihe ndị be unu na-asọ asọ agbụrụ unu ọ na-alụ ndị famili ha na-akpọ nwere ọkpọ ntu n'ime ya
No, sir, mba. o so na ihe ndị Okay, a- okay. na-ege Sita ntị. ka m ghọta the question. na sir. onye nwawo ihe ndị onye ndị a na-ajụ ndị be unu enwerere a particular thing nọ na be unu nwere ike ịwụ a tangible thing a na-asọ asọ o nwere ike na be unu ịga di gbaa n'iro inwe nsogbu ị na ihe na-ekwu ama m maka nke a genotype gị wụ gịnị
AA
blood group gị o positive
hel otu ka wọta ntam na m sị gị kpọọ nọmba na ndị eke na mmiri amụ ha agọghị agọghị a na-aghọrọ gị n'elu Eh? How? innocent child enwebe onye ṅụrụla gị ara No, sir. but ị ma otu esi ekiss nụ ị ma ka esi ekiss

stop it Okay.
ha bido mewe gị admire na like kwa ihe ị na-eme ha they will want to be doing it among their brothers and sisters before ị na-ama na ha leta ya na fim na ihe ị na-eme ha ha emechaa ya leta nke ha ga-eleta na fim ya wụrụ na after emechaa kissing na fim arawa ọtụ ha practice ya among themselves so stop it

kpọọ first nọmba
ok 091 36 ị wọchịchala ya ị wọchịchala ya kwa kwa izu ole ike ị wọchịchala ya mana ị ma na ị dị wicked come on subscribe for that place sike subscribe for chineke agbaa gị ọkụ subscribe for like ya ya gị share ya ya ọwara ya agbaghị ị wọchịcha ya gị agba nkịtị gị just nọ gị just nọ wọchị ya takushi eze gị apụ for what subscribe o for this place chineke agbaa gị ọkụ ụla m dị ya ụla m dị ya m lee ma mmiri lion lion ga-anyụ mamịrị ya ga-akpọ nọmba nna imele nwaanyị na nwaanyị mbụ no sir o mekwele ya nnọọ ị jee na ụta gị were aka gị na-eme onwe gị emekwele ya nnọọ chai tata na-amahụ amụ fewere ya aka nna tefe aka innocent girl chai innocent girl chai nne m don't worry very soon ị ga-agabiga ihe ụmụ nwaanyị ibe gị na-agabiga n'aka amụ nna nna anori pai pai ge uchide gi nna chai innocent girl nwoke ọbụla bịakwara gara anụ sịkwa ya ka unu gaa mee obiri n'aja ọcha test o ugbu a na ha pazi the ọrịa ha na-eke ya ka nga ekeghe rice wee na ihe m na-agba gị na ha pa the ọrịa ekeghe ya ka nga ekeghe rice eji emeghe elekshọn akwena ihe m gba gị na ọ wụ na obiri n'aja ọcha ma hepatitis ma nke a na-akpọ herpes nne ọ dị ka ị ga-agbatu nna eh, ha chọọ ka ị kpọọ nọmba eh, kpọgharịa that first nọmba kpọgharịa ya 091 36 ọya hold on hold on unu ga-atọ nga ịhụrụ unu unu ga-atọ m nne bili ọtọ gbawara m egwu biko emetie egwu mara m Eh, ọkwa ị ga-alụta ezigbo husband ọ wụkwa ndị ka nkịta ara Eh?